Igbo ọma m ji eme ọnụ ekelekwa m unu ọzọ ị ma dịka anyị si kwuo n'oge gara aga na anyị na-akwado ka anyị wepụta ma kwụrụ chịm dịka Sunny O Igbo TV ee ihe mere anyị ji chepụta echiche maka iwepụta ihe dị otu a bụ ka e nwee ike wee nwee ụzọ dị iche iche e si akụzi asụsụ nakwa omenala Igbo na ndị be anyị sị na asụsụ ka e ji ama ebe onye si hmm? ya ka anyị ji wee chemie echiche ime wee sị na ọ dị mkpa ka anyị nwee ọkọlọtọ a bụ Sunny O Igbo TV ka anyị si na ya wee na-ezikọrịta mba ụwa ozi ma ndị Igbo gbaa gburugburu nọ na mba ụwa niile nakwa onye ọbụla bụ ndị chọrọ ịmụta asụsụ Igbo maọbụ omenala Igbo ya ka anyị ji guzobe nke a kpọrọ Sunny O Igbo TV anyị ga-anọ ebe a na-akọwa ilu Igbo dị iche iche na-emekwa ụmụ ejije Igbo dị iche iche ebe a ga-anọrọ na-akụzi omenala nakwa ọtụtụ ihe dị iche iche mara mara na e nwee ajụjụ ọbụla e nwere gbasara asụsụ Igbo ọ bụ na ị bịa na Sunny O Igbo TV jụọ ya bụ ajụjụ a ga-enwekwa ọtụtụ nkụzi dị iche iche asụsụ igbo omenala igbo egwu igbo nri ndị igbo anụmanụ dị iche iche nke e nwere n'ala igbo nakwa ihe ndị ọzọ gasị ya ka anyị ji wee na-asị ọha na eze ka unu mee ka Sunny O Igbo TV bụrụ nke ga-ezu mba ụwa ọnụ maka na anyị zuru ka e mee ma kwụrụ chịm n'ihe gbasara asụsụ Igbo hmm? ọ ihe e kwuru ka a na-eme maka na a sị na e juo nwa dibịa afọ o buo mgbọrọgwụ n'ajọ ọhịa hmm? ọ ya ka ya na-eme Igbo ọma m ji eme ọnụ naanị ihe ị pụrụ ime bụ ọ bụ na ị banye na Sunny O Igbo TV hmm? n'ọkọlọtọ YouTube ọ bụ na ị hụ onyonyo dị ebe ahụ n'anya i binyekwa aha gị na ya hmm? ma kesakwa ya ka ndị ọzọ wee nwee ike wee soro anyị wee na-erite erede dị iche iche nke a na-erite na ya bụ Sunny O Igbo TV hmm? nke a bụzikwa ozi onye nụ ya kara ibe ya nke a mere n'ụbọchị taa ka anyị ji wee na-ewepụta onwe anyị chim chim iji gosi onye ọbụla na ugo ebeela na mgbagbu dịka ndị be anyị kwuru hmm? maka na nkata akpara akpa a sịkwa na ọ isi ka eji ekwe ya nwata rie ihe ọ na-amụrụ anya ịma na ụra ga-eburu ya ọ dị mma dịka anyị si kwuo n'ụbọchị taa bụ ụbọchị ụka ma bụrụkwa ụbọchị sọnde abalị nke asaa n'ọnwa nke ise bụ mee hmm? bụ n'afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ ka anyị na-emepe ya bụ Sunny O Igbo TV ka ọ bụzie ọkọrọtọ nke zuru ụwa ọnụ a ga-eji wee na-achọta ihe ọbụla ma na-enweta nkụzi dị iche iche banyere asụsụ Igbo nnọọ ndị ọma m ji eme ọnụ sonyere anyị na-aga n'iru ụbọchị ọbụla ịzọbanye na ya bụ Sunny O Igbo TV ị ga-ahụ ihe nkụzi dị iche iche nakwa ihe ọhụrụ dị iche iche a na-ahụ n'ime ya echefukwala ọ bụ na imepe Sunny O Igbo TV ọ bụ na ikirie ihe nkiri dị na ya ịhụ ya n'anya idebanye aha gị ma ọ bụ na imebeghị nke ahụ na mbụ ikesakwa ya ka onye ọbụla wee na-esonye na ya bụ ihe nkụzi nakwa ihe mmụta ọ bụkwa na ị nwere mgbazi ọnụ ọbụla ị nwere biko gbaa mbọ na-etinye ya maka na ndị be anyị si na ikwu amaghị ibe ezi ya ekene m unu ọzọ ndị ọma m ji eme ọnụ ọ ka bụkwa maazị Sunday ifeanyi okoli ka unu na ya na-anọrị n'ụbọchị taa daalụ nke a ka anyị ji ekwu na Sunny O Igbo TV akwụla chịm ma zuo ka emee daalụ kwanụ daalụnụ ndị ọma m